Mtembo wa Nankhoma udafukulidwa ndikuti kunja kudacha. Pobwera apolisi adawapeza malume a Nankhoma atamwalira kale. Apolisi sankabwerera mtembo wa malumewa ukakhala umenewo adali ataupeza. Anthuwa amabwera kudzafukula mtembo wa Nankhoma. Izi zidali zodabwitsa pomwe zinkachitika. Kwenikweni kwa amene adaona zikuchitika ndi maso ake. Apolisiwo adaupeza mtembo wa Nankhoma uli chikhalire, popanda pena potemedwa. Anthuwa adali asadaone mtembo utafukulidwa. Amaganiza kuti m'manda simumakhala kanthu. Olira amalira, oyang'ana amayang'ana, odzuma amadzuma, otudzula maso amatudzula, odabwa amadabwa, ochita mantha amachita mantha, koma palibe analankhula. Zochitika zimalankhula zokha. Dzulo la tsiku lakufukula, nkhondo ya atate a Nankhoma ndi alamu awo itatha, mtima wanga sudali m'malo. Ndimaganiza koma wadina uja. Nthawi yomweyo ndidabwera ku Mfiti Zalimba. ndimafuna kuti mayi manala akandiuze chomwe anadabwa pa nthawi yomwe nankhoma adatsika basi ndili pakati pa mfiti zalimba ndi bala ndiwo ndidakumana ndi mayi wina mayiyo atandiona adamwetulira nane ndidamwetulira koma pang'ono chabe mudziwa ukakumana ndi munthu wachilendo nthawi yomweyo mayiyo adandigwira chanza ndinadabwa mwana wanga pepani kubala nkumodzi ine sindingakusiye m'mavuto wekha iwe sindiwe darlington munamaso adandifunsa mayiwa inde mwadziwa bwanji ndidawafunsa adandiyang'ana kumaso adati posewera mpira ngakhale pa wailesi pomwe ndi wotchuka umangoti ukagwira mpira bwalo lonse la mpira limatekeseka ndi ali ali ali ngati pafika chivomerezi naye onenera mpira uja amasasa mawu nkuchemerera dzina lako iwe ndi katswiri mapeto iyayi ukangogoletsa ndiye chisimu onenera mpira amatsala pang'ono kupenga nafe kuno tikamva mtima wathu kuti mbee kuthamanga ndi chisangalalo kulumpha kuli mkati osatiuza ndimasirira anthu osangalala ngati inu mpira ndimaukonda kwambiri pa 18 oktoba madzulo ine ndi mwana wanga tidali ku blantyre timakaonera mpira wa pa 19 oktoba uja maka timafuna kukaonera ukusewera timafuna kuti nafe tikavine nawo ukamakavinitsa ndi adani posewera koma nkadadziwa kuti susewera sinkadapitako kutero eti naye wailesi idatilakwira idakutukwanani munjira ina tingati inde posatiuza kuti susewera anatinamiza anthu ochokera kutali monga karonga mzuzu lilongwe nsanje dziko lonse lino adakhumudwa wailesi ndidayiyamikira chifukwa ikadalengeza bwenzi atolankhani atadziwa kuti ndili kuno akadabwera kudzandisowetsa mtendere koma tidakumva kulankhula pa wailesi inde kuyankhula kumeneko kudachitika pa 18 okutoba amafuna kuti adziwe kuti adani tiwapha ndi zigoli zingati 4-0 ndidaterodi koma nditalandira telegramu ndidamuuza mzanga kuti awabisire atolankhani kuti ndili kuno mwaona ndili ndi foni ya m'manja ayi paja azungu ako aku england aja abweranso ndamva kuti akukakamirabe ndawerenga mu nyuzi kuti ena aku brazil ndi argentina abweranso nawonso akukufuna zili chomwecho anthu ofuna kutibera osewera mpira wathu akuchuluka tsopano maganizo ako ngotani zitha bwanji upita kuti nanu mayi bwanji mukhala ngati ndinu mtolankhani wati chiyani ndapita mukunditayitsa nthawi iwe ngomwano eti ndidamuyang'ana mayiyo mwamwano kenaka ndidabwerera cham'mbuyo pang'ono ngati ndimaopa mpweya wa chifungofungo wa mkamwa mwake ngati ndimaopa kulasidwa ndi mpeni mayiyo adati n'chifukwa chiyani wayenda wekha mabodegadi ako ali kuti ndawasiya ku sukulu ndimakonda kuyenda ndekha kuno mumadya anthu sukuopa kuti adani ako akusisa ufa kuno aliko mayiyo adaseka amanena akuyang'ana amuna awiri omwe adavala zipewa zamilaza anthu adali chapafupi nafe koma kwa ine izi ndi nkhani ya mpira ija zidandipsetsa mtima chifukwa mayiwa amandichedwetsa ine ndimafuna kukafika msanga ku mfiti zalimba kuti mayi manali akandiuze zomwe zidachitika nthawi yomweyo ndidamuyang'ana mayiyo mwamwano mayi zikomo kwambiri chifukwa cha chidwi chanu ndi mpira tidzaonananso na madzutsa akatidzutsa ndidatero naye mayiyo adati ukulowera kuti nkupita ku mfiti zalimba nkaone chimmayi china chake chimmayi china chake chindani chimenecho manali ndiye chifukwa chake ukuoneka ngati ukuthamangira galimoto la malipiro mayiyo amanena izi akundiyang'ana modabwa kapena sindidalemekeze mayi nzakeyo kenaka adaseka kenaka ndidamuyang'anitsitsa nthawi yomweyo ndidaseka kudziseka chifukwa nkhope ya mayiyo imafanana ndi ya dina dina atandiuza za imfa ya nankhoma ndinaganiza zobwera kwa bala ndiwo kudzakuona adatero mayiwo sinkadachitira mwina mayi mtima uli dyokodyoko ufuna kumva mwana wanga munthu aliyense akhoza kugwidwa ndi mtima umenewo pa nthawi yomwe nankhoma adakhala pamene udakhala iwe masana paja ndiye kuti ema adali kugolosale amagula zakumwa zoziziritsa kukhosi Atafika nazo msewu wobwera kuno kwa Balandiwo adalowa m'chimanga. Apatu nkuti Nankhoma ali chikhalire pamalo paja. Ndimaganiza kuti m'munda muja Ema amatayamo madzi. Ine ndimakhulupirira ufiti koma imfa yadzidzidzi ya Nankhoma yandidzidzimutsa. Nthawi yomweyo ine ndi mayiwa tidapita ku mfiti zalimba. Ulendo uno amtanga sindidawaope. Sadali malume tsopano? Titafika ine ndi mayi Manali mtanga tidalowa m'chimanga muja. Malo omwe adaima Namasaya tidawaona. Pamalopa mbewu za mawungu ndi mphonda zidafota ndi kupondedwapondedwa. Nditaponya maso ndidaona kaphukusi koyera. Nditakatambasula ndidaona kuti ndi envelope. Mkati mwake mudali zinthu zakuda zomaoneka ngati makala operapera. Ndimafuna kuwagwira. Usagwire! adakuwa mayi Manale ataona kuti ndidatsala pang'ono kuwagwira ndipatse kuno pamene ndinkawapatsa ndidazindikira kuti envelope idalembedwa kuyang'anitsitsa adali manja olemba Namasaya amalembera amalume idali ndi chidindo cha post office kusonyeza kuti idali yogwiritsidwa ntchito kale padalembedwa kuti kwa bambo ndulu Luwenga village post office box tingowauza anyamata olemba aja kuti nyumba yathu yogona alendo asalembe kuti seka akudyere koma seka akuphe adatero mayi Manale ndi mantha chifukwa ndidawafunsa atamva kusintha kwa dzina la nyumba yawo amtanga adadabwa ndipo adabwera mchimanga muja atazindikira kuti iyi idali poizoni adapukusa mutu mfiti ameneyo ngwakuti adafunsa amtanga ema satha onse adatero mayiwa tidachoka muchimanga muja nkuyima pa bwalo la seka akuphe uku nkuyang'ana magalimoto ochoka kapena opita ku zomba tidazunguliridwa ndi anthu ambiri okuwa odzuma okupsa mtima adali pamenepa kenaka dina adathamanga nkundinong'oneza darlington ema uja wabwerera darlington umufatsire ubwere kudzatenga zinthu zomwe adaziiwala poyamba paja adandisungitsa chikakhala chidyamakanda chake chija ndicho chili mgalimoto lilapolo tsoka ilo anthu asadadziwe kuti kunjako kudali chiyani nthawi yomwe adayima anthu adapita kukalizungulira galimoto la malume lija choyamba anthu adamusololamo namasaya namasaya ichi chikufanana ndi nkhope yako nchiyani ndidamufunsa namasaya uku ndikutenga envelope ija kuchokera m'manja mwa mayi manale sindikudziwa adatero namasaya mwamantha kuzolowera kuphana sungadziwe mtima wako chabwino ukufuna uchidziwe chili mkamwa mwakomo ndidamufunsa uku ndikutapa ndulu ija ndi dzala zoti ikadatha kundiulukira mkamwa kapena m'maso sindidaziope imfa ya nankhoma idandisandutsa ndulu yang'ona imene ndimafuna kuti adziwe kuti ndulu yang'ona ilibe psete ndi munthu ndisiye adakuwa namasaya uku anthu akusonkhanabe ngati suulula zomwe udachita ndiye kuti nthawi yoti ukhale pa dziko lapansi pano yatha chifukwa nthawi ina iliyonse anthu akuyembekeza kuthana nawe ndidatero namasaya sadaulule mchifuwa mwanga mudadzaza ndi ukali ndidayang'ana gulu kenaka namasaya mtima wanga udagulukamo Namasaya, lero pompano uluma mano, wamva? Ndidatero. Namasaya adayamba kulira. Nanga nkadati chiyani ine? Ndatsala pati? Usalire! Wapha wekha! adayimba anthu aja. Ayi, sadaphe. Akadatero akadatulutsa. Munthu olira amapha? Ndidafunsa. Nthawi iyi nkuti malume atamangidwa nyakula ndipo amamva zonse zija. Amaoneka ngati chipukwani. Amaoneka ngati amafuna kudzikumbira pansi. anthu ena maka achinyamata amayimba imfa ya chidyamakanda amanena amalumewa pa nthawi yomwe anthu ankayimba padatulukira toyota yoyera nditaona cz110180 ndidadziwa kuti idali galimoto yanga itafika pafupi nane idayima ndipo mudatuluka zabowa adali ndi foni yanga ija ndipo amayankhula pa foni imeneyi ndidayamba kumva kuti iyeyo akundiuza kuti amayankhula ndi wina wake pa mfitizalimba pomwepa sindidamvetse chifukwa palibe munthu yemwe amamudziwa iyeyu kuno koma atandiuza kuti nditobwanye nambala imodzi ya bodyguard wanga mmodzi ndidadziwa chomwe ankatanthauza chifukwa nthawi yomweyo ndidayankhidwa ndidayang'anitsitsa mgulu la anthu ndidaona munthu akuyankhula pa foni nditamuyang'anitsitsa ndidamuzindikira adali bodyguard wanga ndipo amabwera pomwe ndidayima ndi namasaya paja nzake amamutsatira mbuyo mwake nditawafunsa adandiuza kuti atamva kuti ndidakwera basi kubwera kuno nthawi yomweyo adakwera galimoto nkunditsatira adandiuza kuti amene adafika kumaliro kuja msanga adali iwo adali ine sindidadziwe kanthu chifukwa amakhala pano pa mfitizalimba amagona kuseka akuphe ntchito yawo idali yoonetsetsa adani popeza adali achilendo kwa ine sindidawadziwe ndimangoganiza kuti adali anthu akomweko koma ndimangodabwa kuona kuti nthawi zonse nkamayenda mbuyo mwanga mumabwera anthu awiri ndi aja ankabwera mbuyo mwanga pa nthawi ndidakumana ndi munthu wolira ndi mnzake mmene ndimathamangitsidwa ndi antanga anthu amaona ndipo mmene ndidakumana ndi mayi manale amaonanso ndi aja adali pafupi koma adazibisa nkhope ndi zipewa zamulaza zija kungoti pa zonse zidachitika kuyambira tsiku lomwe adayamba kundilondera amadziwa ndipo adalipo kaya nzomwe zidachitika pabodza kuthawa mpeni kumudzi tsiku la nyenyezi kupatsidwa kwanga mphuno ndi zochitika zonse pano pa mfitizalimba ndi kwabala ndi komwe adandiwuzanso kuti mkati mwa ntchito yawo adathana ndi anthu awiri amuna awiriwo adatumidwa kuti andiphe adali ndi mfuti ndi mipeni pamene adapanidwa anthu adaulula zambiri anthu akadandipha aliyense akadapatsidwa ndalama yosachepera miliyoni kwacha nthawi yomweyo ndidamuwuza zabowa kuti abwerere ndi galimoto ndi foni yomwe kwa ine kulira kudali kusadati ndikuti sindidaone chifukwa chomumenyera namasaya nthawi yomweyo ndidangoti tiyeni ku mfitizalimba polisi anthu adapitako mgalimoto la malume ndipo malume amayendetsedwa okha madotolo ataupima mtembo adapeza kuti nankhoma adafa ndi ndulu yang'ona namasaya atapanidwa adawatchula malume naye james adali mgololi tsiku lina m'mbuyomu namasaya adali limodzi ndi nankhoma mtauni ya zomba apa ndi pomwe malume adayamba kumuona namasaya ndipo tsiku lina james atamutengera namasayayo kumalo ogona alendo ku blantyre malume ndi namasaya adadziwana malume adamuuza kuti asadzanene za chibwenzichi kwa aliyense makamaka nankhoma namasaya anadabwa malume ataona kunyinyirikako adamuuza james kuti amunyengerere namasaya james adamuuza namasaya kuti malume amukwatira nthawi nkuti nyumba ya magetsi ya malume ku liwengwa kuja itatha nawo moto wa magetsi udali utalumikizidwa ku nyumbayi kudatsala kuti malume ndi namasaya ayambe kukhalamo namasaya ataulula ndidadziwa kuti pa tsiku lomwe malume adabwera ku sukulu kudzandiona sadalandire telegramu ija sankabwerera ine amabwerera kudzaona kuti chiyudasi cha namasaya chimayenda bwanji zinandiwawa ndikuti ndili kuno kumudzi kwa nankhoma imfa ya dzidzidzi ya mayi ku liwengwa kuja idandinjenjemeretsa ndidakumbuka kuti maliro titayika ngati mulungu uno wamawa wake anthu ena adandiuza kuti mayi asadamwalire adapita ndi anzawo kumowa kumeneko adakomanako ndi malume omwe adawagulira mowa uwu udali usiku ndipo anzawo amayiwa adali munthu wogwirizana ndi malume kwambiri malume adagula zipanda zitatu chipanda cha anzawo amayi ndi china chawo chipanda chomaliza pa moyo wawo mayi chidali chomwecho chifukwa atagona sadadzukenso ndipo ine ndidadzimenya pa mtima chifukwa kudali kudzipsera ndekha mtima pa chifukwa chololera kuti malume ayike maliro a amayi kumudzi kwa liwengwa kuja komwe imfayi idali sadafufuzidwe mu mtima mwanga mudali chisokonezo mulungu wamphamvu zonse uku kudali kusamvetsa uku kudali ukali